kuti ndisanayambe kung'alula ndithokoze amalawi nonse amene mwatengapo gawo mwatengapo mbali kuthandiza anzathu amene akuvutika ndi njala kumachinga mutamva kunena kuti ife a malawi first the people first tili ndi pologalamu yopita ku machinga kukathandiza amalawi anzathu amene akuvutika kumeneko ndi njala amayi ndi ana azibambo mafumu amalawi ambiri mwaonesa chidwi kutithandiza ife a malawi first ndi ndalama komanso ndi katundu chakudya kuti tikapereke kumeneko Tithokoze Mulungu kunena kuti ah, wakufikirani inu Amalawi ah, ndipo muli ndi chidwi chofuna kuthandiza. Sitikuzitenga zimenezi for granted. Komanso tilonjeze pano kuti g- ndalama zanu komanso katundu wanu sitipanga naye masewera tikapereka kwa anthu akumachinga loweruka likubwerali. Titengereponso mwayi wokukumbusani inu amene mudakali be ndi mtima ofunafuna kuthandiza dziko lanu kuti a muli ololedwa kutero, tithandizireni kudzera ku manambala ngati nambala yangayi komanso nambala ya a Treasurer athu imene adapereka a a olankhulira gulu lathu a Mphepo Chonde chonde a Malawi tiyeni tizithandizana tokhatokha makamaka mu nyengo imeneyi ya a Chakwera imene anthu akuzunzika kwambiri mu dziko lino. Leroli a ndilankhula kwambiri zizindikiro a za munthu amene anaphapo nzache. ndilankhulapo za munthu osavuka afuta atapha mwina anthu tikati kusavuka ndi chani kusavuka ndi zizindikiro zimene zimaonesa munthu zongolankhula yekha zongobwebweta yekha zongotutumuka ata afuta atapha anzache afuta atamupha munthu komano mwina sanadye chilope Kodi chilope ndi chani? Chilope ndi ah, mchitidwe umene umachitika kuti mwina miz- mzimu wako ukhale wamtendere kapena mizimu ya anthu anaphedwa isakuvutise nde uma, umadya chilope. Chilope ndi magazi, umayenera udule nkhuku ya yatunthu ija uyidule khosi magazi ache aja uziyamwa ndiye chimatchedwa chilope kapena ngati wapha munthu utenge mpeni umene wamphera munthu magazi ache u- uwadye ndiye chimatchedwa chilope izi ngati sizichitika kuti kapena mwina unangotuma anthu ndikukapha munthu kapena kukapha anthu koma iwe osadya chilope munthu wache umakhala osavuka ndipo umangonena zosaziwika ndipo anthu ngakhale olo pali pamuzi amakudabwa kwambiri Kaye kaye ukamva kuti mwina kukubwera msing'anga akufuna afufuze kuti kodi anthu anafa bwanji kapena munthu wafa bwanji, munthuyo umangobwebweta wekha kumangolankhula zosamveka. Ndiye lero kwambiri tilankhula zimenezi ah, za zizindikiro za munthu amene anaphapo munthu m'masenga kapena kutuma anthu kapena ayi physically wamupha munthu ndiye umangokhala ndi chilope kapena osadya chilope umangokhala osavuka munthuye umakhala osavuka koditu munthu ine ndakulapo kwambiri kumuzi ndabadwira kumuzi ndipo ndinkakonda kuyenda ndi ankolo anga a Kalijosolo nthawi imeneyo akugwira ntchito ku Chikangawa ku Raiply pa Chikangawa paja pali tawa pamene paja kuseri kwa tawa kuja kuli sukulu ndi kumene kumaphunzira ana awo a ankolo anga, ndipo inalipo nthawi imene ananditenga ine kuchokera kwa Njeza ndi kukandisiya kumeneko ku Chikangawako. Ndiye Chikangawa ija ndimaidziwa bwinobwino kwambiri, ndipo nthawi imeneyo ankolo angawo ankakonda kumatiwerengetsa mabuku komanso kumatiuza nthano. Ndiye imodzi mwa nthano zimene anatiuza a Kalijosolo, Che Winiko, asanamwalire, inali nkhani ya anthu amene ama, amapha anzawo m'masenga physically komano osadya chilope koma tisanafike kumeneko ka commercial break kaye kopita ku boma ili la a Chakwera pamene mukukonzekera kupita ku UNGA pajatu dziko lino limasavuka miyezi yake imeneyi kutenga taxpayers money ndi anthu ochuluka kwambiri achipani kuti azikadya ndalama ku America ku UNGA. Ndafuna kuti ndikuchenjezeni bwana kuti pamene mukunyamuka kapena mukukonzekera ulendo wokanjoya ku America ndi anthu a chipani ochuluka, ati ulendo uno mufuna mutenge anthu opitilira 1000 kuti azikanjoya malinga ndi ka 2025 ka kuti muoneke kuti yaa ndinu dolo wa madolo. Ndafuna ndingokukumbusani kuti ziko mulili ndi ziko la Malawi limene anthu ake ambiri ndi amphawi. Ndikutha kuona pamene mukukonzekera kunyamula ndalama zochuluka ndi anthu ochuluka a chipani amene ena alowa mu chipani mwanu zulo kupita nawo kuja kumatchedwa ku UNGA ku America. Ndikutha kuona ndalama ya kwacha ikugwa molapisa kwambiri. Ndipo iyi izakhala nthawi ya mavuto imene sinaonekepo. Ndikutha kuona ma crisis ngati madzi, madzi akuvuta. Kaye kaye ku mzinda wa Blantyre, madzi kumenekoko kulibe, avuta kwambiri makamaka ngati madera ngati ku Chilobwe. Ndikutha kuona, ah, madera ngati ku Machinjiri, ku Area 12 kumene madzinso samatuluka n'komwe. Ukachita lipoti kapena anthu akachita lipoti ku Water Board kuwauza, amanena kuti a tikufuna tikulumikizeni kwa Communication Manager. Kumeneko ku Water Board'ko anthu akuzunzika kwambiri. Izi ndikungokuuzani bwana pamene mukukonzekera ulendo wanu wopita ku UNGA ndi gulu lopambana 1000 ndipo ngati sikwana anthu 5000 ndi mwayi chifukwa ulendo unotu ukhala omaliza opita ku UNGA ndiye ati mwakonza mapulogalamu wowola anthu mwinanso mukukhumbakhumba mutatenga aliyense amene ali wa chipani cha mcp nakungoonesa id kuti ndi wa chipani cha mcp kapena iyayi wavala t-shirt ya mcp ameneyo akhonza kukhala pa ndandanda opita ku UNGA bwana tafuna ndikuziwiseni kunena kuti pamene mukukonzekera ulendo wanu opita ku UNGA muziwe kuti muzipatala mulibe mankhwala ndipo anthu akubwezedwa kumenekoko kulibeko china chilichonse Ndikufuna ndikukumbuseni pamene mukukonzekera ulendo wanu onyamula ndalama phwamwamwa ulendo nazo ku UNGA konjoya ndi azikazi anu ndi azibale anu muziwe kunena kuti anthu anu ku South Africa amene ndi amalawi amene anathawa munomo mutawalonjeza kunena kuti muzapanga za high 5 Servant leadership, muzachita create 1 million jobs, anthu azizadya katatu pa siku, ana sazalephera sukulu, china chilichonse chizayenda, ntchito muzalemba anthu osayang'anira zigawo, anthu ambiri aja ataona kuti zimene zija simukuzipanga anathawamo m'Malawi muno ali ku South Africa koma kumeneko akukhala moyo wozunzika kwambiri. Inde, ngakhale kuti si okhawo, ena tikunena pano ali ku Britain, ali ku America, akuveka azungu ma diaper. Mukawapeza mukapita ku UNGA-ko, mukawafunse kuti kodi mukukhala moyo wotani? Anthu kumeneko akuzunzika kwambiri. Ndipo ukapolo sunathe, ukapolo pa dziko lino lapansi ulipo, makamaka akapolo ochokera ku Malawi. Ena ndi aja azimayi amapita kuja ku Omani. amene anakhalanso akapolo koma pano tikukamba za pompa pa south africa pa kunena kuti bwana pamene mukunyamuka ndi anthu anu ma advisors anu a ME anu ulendo kumapita ku UNGA muziwe kuti ku south africa ana ambiri ali mu ndende ndi makolo awo azimayi oyembekezera akumabereka prematurely chifukwa chonena kuti akupangidwa nkhanza Kodi mja mmanena kuti servant leadership mukufuna ka udindo kaja nthawi imeneija zimene zijazo munakwilira? Chifukwatu ikanakhalapo nthawi yabwino ndi inoyo mukanalankhula ndi ziko la South Africa. A Malawi ambiri akupempha kuti iwowo sakufuna kuti azikhala ku South Africa akufuna atabwerera malinga ndi kulephera kwanu. Koma mwina mukanatumiza nduna olo nokha kupita pa ndege paja mmakondanso kuyenda ndege simungayende wapansi kupita ku south africa mukanakwera ndege nkupita ku south africa mukakumane ndi president nzanu mumupemphe kunena kuti anthu angawo apaseni miyezi 7 kapena anthu angawo apaseni miyezi 8 olo chaka chimene anthu akonzekere azibwera koma amalawi akuzunzika kopsa abwana muli apa Tikunenatu bwana pamene mukukonzeka ulendo wanu opita ku UNGA, a Malawi akuzunzika ku South Africa, pakali panopa ena akuphedwa, kuomberedwa kumene, ena akukhapidwa ndithu kukhapidwa ali ndi zilonda, ena ndi kumenekoko akumathandiz, akumathandizidwa mwina ndi amwenye akufuna kwabwino, anthu akudya mwina ma piece a bread aja atatu odulaso kodula mwa zikizaki mmene timapangira kale lija tili pa umphawi tili ana. Izizi ndi uthenga umene ndingokupasani inuyo bwana, waulere, uthengawu kaya zili ndi inu muutenge musautenge, koma zimene izizi ndi stick, yardstick yanu yonena kuti anthu akuonereni inuyo kuti kodi inuyo ndinu president wa mtundu wanji chifukwa ulamuliro wanu ndi ulamuliro umene anthu aona mavuto amene sanaonekepo mu dziko lino pa maulamuliro wonse amene achitikapo mbuyomu anthu akunena kuti ai ikanakhala kuti um, ma president amakhala ndi mamendulo opanga nkhanza kwa anthu awo eh inu mukanalandiratu chikho chachikulu chifukwa anthu nde azionatu ndipo dzina lanu la Chakwerali bwana anthu sadzaliiwala mu history kunena kuti tinalipo mbuyo umo ndi president chifukwa mufune musafune bwana muzachokatu olo mutapanga mafilimu otani olo mutapanga zanu zokuti mubere zisankho izi a MEC akunena kuti "Ah, tikufuna tilengeze ku mtundu wa amalawi kuti machini amene ana a, amene akuyesera zisankho a, akugwira bwino ntchito kwambiri akuluakulu anthu andale inu anthu omvesa chisoni kwambiri munati muone mafoto anu musanafike pamenepo kuiona foto yanu aliyense amene ali wandale kaya ndiwe wa opposition kaya ndiwe wa ruling tatengani mafoto anu a 2014 muwaone ndipo muzathawatu. Muli kakati kokoto ngati ma skeleton kuli kuonda. Eh, matsitsi anuwo musanayambe kuwadaya ndi polishi. Ambishu baba musanayambe kumuzola. Mukusowa ndalama kuigwira 1 miliyoni mukachita kunjenjemera. koma leroli mwafikapo mukuzuza a Malawi muziwe kuti kanthawi nkanyamata nthawi ija tinkanena ija tikati a 2025 tinkaona ngati ndi 10 years koma lero 2025 yakhala ngati kachaka kamozi nde ndinangofuna kuti ndikulangizeni bwana pamene mukunyamuka ulendo wanu wakupita ku UNGA kuti ku Machinjiri ku area 12 mazi kulibe komanso ku Chilobwe mazi kulibe komanso anthu ku Limbe ku msika wa ku Limbe akuzunzidwabe ndi apolisi komanso apolisi akupitirirabe kuzuza anthu kumangomanga anthu mwachisawawa komanso Malawi muno muli njala yayikulu mukanasegula ma ADMARC ndikusisa chimanga kusiyana ndi kuwatenga amalawi kumawatenga ngati agalu kuti muzingowapasa zinthu zaulere azikakhala ngati iwo ndi opempha amalawi zimene sakuzifuna komanso anthu ogwira ntchito m'boma akuzunzika kwambiri uwu ndi uthenga umene ndinafuna kukupasani musananyamuke kupita ku UNGA kumene munyamule anthu mwinanso opambana 5000 kupita nawo kumenekoko ku UNGA. Uthenga wanga wa mamawa uno unali wokuchenjezani inu a Malawi amene mmakhala ndi mtima wa uchigawenga kunena kuti mukuyenera muziziwa munthu kapena mumuziwe munthu amene ali ndi chilope amene anaphapo nzache mumuziwe kuti kodi zizindikiro zake zimakhala bwanji zizindikiro za munthu amene anaphapo nzache komano mwina anthu samaziwa koma amangoonekera zochitachita zache namba 1 amakhala munthu osakhazikika munthu ameneyo muzakampeza okuti ndi osakhazikika ukuwapita ukuwapita muziwe kuti ameneyo anaphapo nzache koma sanadye chilope Number 2, munthu okuti anaphapo nzache amapezeka kuti akamayenda olo mmuzi amangopereka ndalama olo kumaitana anthu kumapasa ndalama kunyumba kwache kumfuzifufuza ndalamazo samanena chenicheni chimene akuwapasira anthuwo ndalamazo mungoziwa kuti ameneyo anaphapo nzache komano sanadye chilope chifukwa che chilope ukachidya chimakuthandiza kuti mtima wako usamathamange. mtima wako uzi, uzikhala wabwinobwino osamatutumuka tutumuka munthu amene anaphapo anzache mwina pa zifukwa zoziwa yekha kaya mwina pa ofesi kukanganirana maudindo amakhala munthu amene amaoneka ngati kumaso kwacheku kukuyenda nthandalibwe komanso amakomokakomoka pakati pa usiku munthu ameneyoyo okuti anaphapo nzache komanso munthu okuti anaphapo nzache kapena imfa ya anthu ena ikumukhuza munthu ameneyo amati akakhala olo pa msonkhano amangozikozera samalani osamapanga zinthu zokupha anzanu mizimu ya anthu otero imavuta ndipo mzimu wa munthu wophedwa ukakhala kuti wakutenga umamwalira nawo chifukwa umakhala kuti mzimu uja wamwalira nthawi yache isana munthu uja wamwalira nthawi yache isanakwane ndiye munthu otero sumakhala ndi mtendere nangofuna mamawa uno ndikuwuzeni zizindikiro za munthu amene ndi osavuka amene sanadyepo chilope koma anapanga zinthu zoopsa kwambiri ndipo munthu otero zimenezo zikapitirira amamwalira Bon Kalindo a UTM muli bwino mukukonzekera bwanji pamene mukulandira alendo osiyanasiyana amene olo sanakwanise two weeks ali muchipani mwanu koma mukufuna muwapase ufumu mayi Mary Chilima muli bwanji timakukondani ndipo amalawi akukukondani koopsa ndipo akufuna mutaimirira izi ndi uthenga kapena uwu ndi uthenga umene ukuchokera kwa amalawi akufuna kwabwino ine ndi mtengeri chabe ineyo ine ndimamva kukoma kwambiri